tikulandireni ku programu yapaderadera kuno ku mbc programu imeneyi akutipatsira ndi a churches action in relief and development card lero tili kumulanje M'mudzi mwa Chimwala TA Chikumbu. Ndiye lero tikambirana nkhani zosiyanasiyana koma makamaka ndithu tili m'munda umene muli ulimi wa kasakaniza, kusakaniza mitengo komanso mbewu. Akutipatsira programu imeneyi ndi a card monga ndanena kale komano mogwirizana ndi a Luanar koma thandizo la ndalama ndilochokera ku Bread for the World. Ine dzina langa ndi Stanley Kadzuwa. Mlandu wa pamunda timakambiranso pamunda. Choncho tiyeni tikhale limodzi chifukwa ticheze ndi akuluakulu osiyanasiyana kuchokera ku card. Komanso ena alimi eni akhala ali pano. Osaiwala kuchokera ndithu ku unduna wa zamalimidwe. Khalani pompo. Mongatu tinanenera kuti ticheze ndithu ndi akuluakulu osiyanasiyana kuchokera ku card, makamaka ndimanena kuti iyayi tili kuno ku Mulanje. Ndiye pano ndili ndi a Marcus Lemke, amenewa ndithu ndi mlangizi wa ku card. Tikulandireni.
Zikomo kwambiri, ndakondwa kwambiri kukhala nanu leroli. Chabwino, tili m'munda tsopano lino. Munda umenewu muli mbewu zosiyanasiyana, mitengo, mulinso zipatso. Mitengo ikhale ya zipatso komanso mwina ya chilengedwe choncho, komanso mommutu munali chimanga. Zoona, kuchokera miyezi inayi tinayamba kubyala mitengo osiyanasiyana imene imabwezera chonde nthaka komanso tinaphatikiza mbewu zosiyanasiyana monga chimanga koma leroli tiyamba kubyala ma vegetables, masamba monga mpiru, tomato, mabilinganya, terere. Koma tisanabyale titengulira mitengo monga nandolo, monga cham'mwamba, moringa komanso glirisidiya ndi zina, msatsi, chifukwa zinyalala izi zimasunga chinyezi munthaka komanso zimapatsa chakudya. uh, munthaka.
Kodi ulimi umenewu paja timautchula kuti yani muchingerezi? Chifukwa umenewu ndi ulimi wakasakaniza pakati pa mbewu ndi mitengo, sitimatero? Koma mumautchula zina lina lake muchizungu. Ya, muchizungu uh, eh, timati syntropic agroforestry uh, komanso syntropic agriculture chifukwa pali mmene osiyanasiyana um, amene imabwezera nthaka imateteza chilengedwe. chilengedwe, kuchitetezanso chilengedwe. Ndi ndi zofunikira bwanji mwina kuti anthu ndithu abzale kapena kuti ulimi umenewu ungathandize bwanji makamaka mwina ku nyengo zinozi? Okay, poyamba tingakolole zipatso, eh, nyemba za nandolo komanso zimapereka mthunzi, zimapereka zinyalala. Tili ndi zinyalala tiika panthaka um, tisanabyale uh, zomera zosiyanasiyana oh, kuteroko apapa ndiye kuti mwatengulira ukuoneka ngati mtengotu ndi mtengo waukulutu umene kutengulira pamenepapa ndiye kuti apopo basi sipakhala vuto ife kuti mwadula chimtengo chimechi ayi uh,
um, nanga si tinga tingaibyale tingaidule apa tingaichulukitse o imeneyinso itheka kuchulukitsidwa yeah, ndithu tingaichulukitse palibe vuto ah chabwino komanso ujeni ndithu chonde chili mmene ya ku- kuchulukitsa tichosa masamba masanga ngapo ehe monga izi ya kenako tidulenso apa Ehe.
Mhm. ndiye kuti Choncho. umene uzamera ndithu ya palibe vuto eh, nthaka vuto, ndi um, okay ti tikuwaza madzi Mhm. um, ndiye nthaka ndi soft soft chabwino nthaka ndithu ndiyofewa bwinobwino kuyika pamenepo ayi zabwinobwino ndakuthokozanitu bwana lemke tathokoza kwambiri ndithu zabwino ah, kwambiri zikomo ah, chabwino mwina panonso ndithu ndipite kwa a Mphatso Eh, mphatso kanyumbu si zabwinobwino basi ah, moyo wabwino mm. kaya inuyo kuno ayi ife zabwino ndithu ah, ndiye ndimakamba ndithu ndi uh, lemke pamenepo mlangizinso mnzanu kuchokera ku kadi yeah, yeah. yeah, ndiyeno mwina ineyo ndikuona kuti apa Pali mbewu ndithu zosiyanasiyana, mitengo yosiyanasiyana. Mwina m'menemu muli uh, mitengo yochuluka bwanji kapena kuti mbewu zochuluka bwanji m'munda umodzi umene? Uh, munda m'menemu muli mbewu zambiri ndithu zosiyanasiyana monga anenera kale azanga kuti muli mitengo imene ili mitengo ya zipatso komanso mitengo yobwezeretsa chonde m'nthaka. Uh, kupatula mitengo imeneyi palinso mbewu monga ikuonekera ngati nandolo ah, komanso mmenemu munali mbewu ya chimanga mbewu za nyemba komanso nkhwani zonsezo tinayika mmene mumu ndithu ndithu ndiye uh, a Lemke amanena kuti mukubzalanso mbewu zina kusonyeza kuti mmenemu ndithu mumagudubuza kwambiri mbewu zosiyanasiyana mukachotsa chimanga kuyikamonso zina nkumatheka bwinobwino e, mmene mumu muli ndi kuthekera ndithu kuti tikhozodzalamo mbewu ya mtundu uliwonse Ah, monga anena kuti tinalima ah, nthawi ya mvula ulimi umene munali ah, chimanga ah, komanso munali nyemba ah, ndi nkhwani monga mmene ndanenera kuphatikiza ndi mitengo mukuionayi so pano tikulowa nyengo ya ulimi wa nthirira nde nyengo imeneyi ah, ndi imene tikulowano ndi mbewu zina mbewu za, chi- za masamba uh, zimene alimi uh, monganso ife anthu timagwiritsa ntchito ngati zakudya komanso tikulowa uh, ku ulimi umenewu ndi cholinganso choti kulimidwe mbewu ngati zimene timazigwiritsa ntchito kuti tipeze ndalama so monga mmene amafotokoza kuti mbewu ngati tomato anyezi adyo uh, mabilinganya zonsezi zili ndi zimene zidzalidwe malo ano ndiye sizikhala kuti zikutchingidwa mwina ndi ah, mitengo imene ikukula mmene muno Ah, mitengo imeneyi ikukula chonchi komano mmene ulimi umayendera ndi wonena kuti sitimayilola kuti mitengoyi ikule kwambiri kuti izipereka mthunzi nde munaona chitsanzo amapereka ah, a Lemke kunena kuti timayidulira mitengo ija ikafika msinkhu winawake tiyiduliradulira kuti iperekeko mpata kuti mbewu zinazi tikhoza kuzitani kuzidzalamo bwinobwino Ah, ndeno pamene ikukula chonchi kutsogoloku tikupita nyengo yotentha imene kumakhala dzuwa lambiri ndiye kuti mthunzi umene uzibwera kutsogoloku umathandizanso kuti ah, tisunge chinyezi komano pamene tikuyamba chonchi Mmene mukuiona mitengoyi ndi yoti tiichepetsachepetsako, kudulira ndithu. Ndiye pansi apa ndikamayang'ana chonchi pakuoneka kuti pali za Utuchi, utuchi. eh, wa mpunga. Umenewu ntchito yake mwina ndi chani? Ah, umenewu ntchito yake unagwiritsidwa ntchito ngati kuphimbira ah, nthakayi. Akhoza kugwiritsa ntchito zinthu zina zilizonse, zinyalala zaikidwa pamenepa, kaya ndi mapesi a chimanga tikakolola chimanga chija, kaya ndi udzu. Komano ifeyo Sikuti tina- mmaotcha ya. Ifeyo anthu ena atu amaotcha atu zimenezi. kumene kuja ndikulakwitsa chifukwa zimenezi zili ndi ah, chakudya chake cha mbewu zija ndeno tikazitenga zimayenera tizibwezeretse munthaka kuti tibwezeretse chakudya chimene mbewu ija ngati chimanga chinadya ndi Ehe. tikuchibwezeretsanso munthaka muja Oho. nde ifeyo tikulimbikitsa kuti zimene zija zisamaotchedwe monga mukuonera pansipa tinakolola chimanga mapesi tasiyanso pompano Kuyang'ana konse ukuku kuoneka kuti ayi mitengo ikukula iliyonse malingana ndi saizi yake. yeah, yeah. Kodi munadzala liti zimenezi? Ah, zimenezi tayamba kudzala mwezi wa novemba No- November chaka chatha chomwe. Novemba 2023 Ah, ah. Nde mitengo mmene mukuionera ikukula misinkhu yosiyanasiyana malingana ndi makulidwe ake. So pali mitengo ngati ya cham'mwamba ndi glisidia imene imakula mwachangu ngati nthochi, mabulosi mukuiona kuti ikukula mwansanga kuposa izake. Nde pali mitengo ina imene ili mkatikatimu ngati mthethe omwe ah, mthethe mmene muli mthethe mmenemu wina ukuonekera kumeneku ah, muli mtangatanga laini yakutsogoloku ah, komanso muli mitengo ya zipatso mango ah, mapapaya ah, macadamia zonsezi ah, zikukula mochedwerako kusiyana ndi zizake ndiye mmenemu mukunena kuti muli ah, makademiyanso alimo anthu azadya makademiya ndithu nthawi ndithu zonse zizakulira ndithu bwinobwino limodzi. zonsezi zizakula ndithu bwinobwino ndithudi chabwino mwina uh, marcus uwu ukuoneka kuti ndi ulimi ndithu wachilendo kwambiri uh, kunoko sikuti ulipo kwambiri kumalawi kuno iyayi kapena anthu anaulandira bwanji ulimi umenewu
anadabwa kwambiri poyamba chifukwa ndi kalimidwe kosiyanasiyana uh, monga amadziwa a Monga ndi zofunika ku kusintha kaganizidwe chifukwa anthu amadalira kwambiri feteleza ogula, amadalira mbewu za hybrid. Kodi chimanga chakuno paja munandiu- ndi cha cha mtundu wanji chimene cha hybrid kapena? Ah, si- sitinagwiritse ntchito uh, hybrid mbewu za hybrid um, za lokolo zokhazokha inali Mbewu mbewu za ndithu ya lokolo imene lokolo. yeah, zonse zonsezi ndiye um, sizopweka ku, kusinta kaganizidwe koma ndi zotheka ndithu yeah? ndiye ndi njira yaitali koma timayesesa kwambiri ku kuphunzitsa anthu maluso ambiri, ma, maluso ambiri, maluso osiyanasiyana mongo- monga kukwatitsa, kutengulira. Timawapatsa zida zimene eh, angagwiritse ntchito eh, minda yawo komanso timaphunzitsa Kakalimidwe ka permaculture komanso ena monga syntropic agroforestry kapena mitengo yophatikiza ndi mbewu Eh, ndiye ya pang'ono ndi pang'ono timasintha dzikoli

A, mitengo iyi monga ndanena kale kuti cholinga cha mitengo iyi ndi yosiyanasiyana, imagwiranso ntchito zosiyanasiyana. A, mitengo ina ngati ya Gliricidiayi ndi yoti imeneyi imakololedwa chaka chilichonse. Ndiye kuti chaka chilichonse ikudulidwa ndi kuchotsedwa masambawa kuti ayikidwe m'mundamo. kenako ndikumaisiya kuti iphukirenso uh, komano ikakhala ngati mitengo inayi izikula ndithu ndipo ndi khumbokhumbo lathu kuti tione zaka mwina 5 10 zikubwera kutsogoloku itakula ndithu kuti tione kuti malo ngati ulimi usintha motani miyoyo yathu komanso chilengedwe chathu so mitengo imeneyi imakula ndithu Koma monga ndanena kale kuti tikuyenera tiziyisamalira. Kuyisamalira kwake ndi kudula kuja, kuyiduladula ifike size yabwino. Monganso ngati pa ulimi, mlimi amakhala ndi chiganizo choti apange kuti kodi mitengo yake kapena ulimi wake afuna aziwuyendetsa bwanji. Ndiye ngati akufuna kuti mango ake akhale size yabwino akuyenera aziwadulira kuti akhale size imeneija. So. Panopanso ndi chomwe chizichitika mitengo izidulidwa kuti tikwaniritse ulimi wathu wophatikiza mbewu ndi mitengo. Chabwino.
Ayi ndithu nde ndimaonanso mwina pali nthochi, pali mabulosi, zambirimbiri kwambiri. Nthochi imeneyi mwina ngati imeneyi itenga nthawi yayitali bwanji kuti ipezeke kuti yabereka? Nthochi ngati imeneyi ikasamalidwa bwino kuyamba kubereka ndi chaka chimodzi. ya monga tanena kuti imeneyi tayiyamba kui- tayidzala mwezi wa novemba chaka chatha ndiye kuti kuyembekeza kuti chaka chino ikuyenera iyambe kubereka ndithu tizabwera ndithu kuzadya nthochi imeneyi. zimenezi ndithu muli olandiridwa Yeah, eh. ndipo muzibwerabwera kuti zina muzizionenso nanu Ehe, Ndithu. ifatu ayayi zabwino kwambiri chabwino ndi mmenemo ndithu Mmene zikuyendera, tili m'munda mmenemu. M'mbuyomu mwina madzi akumveka chwa! chwa! chwa! kuteroko akunena kuti ayi, nthawi imene ikulowedwa pano ndi nthawi ya ulimi wamthirira. Ndiyeno ndithu kumeneku kulinso mapaipi a sola oyendera dzuwa. amene ndithu akuthirira munda umenewu. Ndiyeno ndimakamba kuti tili ndi anthu osiyanasiyana amene tikhale ndithu tikucheza nawo pa nthawi ino. Pa nthawi ino ndiloleni ndiitane a Edick. A Edick, amenewa ndithu ndi a Duncan Mangani kuti nawonso abwere kuti timve maganizo awo makamaka ndithu kuchokeranso ku zamalimidwe. tikulandireni ndithu aediki aziko mukwambiri ine ndangonena tu mwachidule kuti aediki ndi agriculture extension development coordinator ku boma la mulanje ya ya si ulimi ukuyenda kuno a ulimi ukuyenda eh. e, chabe kuti uh, muziwa nyengo nyengo imene tadusamo iyi uh, dzuwa latipweteka nyengo yathu sinali bwino ya ulimi anthu sadakolole Oho. ndithu Oh, mungodutsiramo mwina kunoko ndithu percentage ya malimidwe imene inayendera mwina kumulanje kuno inayenda motani Ah, osati kwenikweni ndinene ngati mulanje mwina ndinene ngati chigawo chinochi Ya, eh, cha chabwino, msika wa njala Ehe. Eh, kuti cha- chigawo cha msika wa njala zikuoneka kuti tinavutika ndi dzuwa kwambiri monena kuti titha kunena kuti mabanja pafupifupi mwina 70 percent sanathe kupeza chakudya choti atha kuchita survive the whole season Chabwino. Ndithu.
Ndiye lero tabwera kuno ndithu ku card munda umenewu akupanga ndithu ndi a card komanso Luana. Ah, ndiyeno mwina inu kapena kuti technology imene itafika kunoko munayilandira motani ngati ndithu akumalimidwe. Ah, ifeyo ngati kunoko ku msika wa njala technology tinayilandira kwambiri ah, chifukwa ifenso ngati ah, ku agriculture timalimbikisa kunena kuti ulimi wathu ukhale wa kasakaniza, makamaka kusakaniza kwa mbewu ndi mitengo, imenenso ina mwa iyo imakhala yowonjezera chonde m'nthaka, ina za izo zimakhala zipatso. Ndiye podziwa zonena kuti unowu ndi munda wachisanzo wa kafukufuku, ah, ifenso tinayilandira bwino nkhani imeneyo poona kunena kuti tili mu laini imodzi ah, ya ulimi wakasakaniza ah, wa mbewu ndi mitengo ndiye mwinano tsopano nosinanga anthu amakhala ndithu akuganiza mosiyanasiyana makamaka pakamabwera chinthu chachilendo ngati mwina ulimi umenewo kuti mitengo tikuiona momo zipatso chimanga chani momo Muwauza chani alimi a dera la kuno? A, chimene tingafotokoze a, makamaka kudera kunoko ndikonena kuti a, mmene ndafotokozera muja kuti unowu ndi munda wachisanzo woyeserera kapena kuti munda wachisanzo wa ulimi wa kasakaniza ka mitengo ndi ndi mbewu ndiyeno a, tokha Taona ndi maso mmene zakhalira mnyengo imeneyo. Ndafotokoza kale kunena kuti nyengo yathu inavuta, kunali dzuwa lambiri, mbewu sizinachite bwino. Koma phesi limene tikuliona munda munomo la chimanga likuoneka kuti aah mwina munthunso atha kumadabwa kuti aah mukuti kuno kunavuta nyengo? Eeh zimene zikutisimikizira kunena kuti ulimi uwo uli ndi kuthekera kolimbana ndi aah kusintha kwa nyengo. kutibe mwina mabanja azitha kukolola ndikumapeza zakudya zokwanira. Aaa komanso mmene taonera mmunda muno muli nthochi zimenenso zili ndi kuthekera konena kuti zitha kubweretsa aah chokudya aah kwa chaka chonse kwa alimi athu chifukwa nthochi imabereka chaka chonse. Aah tili ndi aah mbewu ngati aah mitengo ngati achina girisidiya imenenso itithandizira kuti chonde chathu chimene chachepa, achipitirire kupita kutsogolo. a Tili ndi ziweto m'makomomu ndi zakudyanso za ziweto zimenenso tingathe kukadyetsera ziweto m'makomo mwathu. So munda uno mwachidule nditha kunena kuti ndi munda umene molingana ndi kusintha kwa nyengo kudera kuno titakhala kuti a tagwiritsa ntchito zimenezizo ndikuona kuti zili ndi kuthekera konena kuti zitha kusintha chifukwa kwa chaka chino mmene zavutira, munda muno mwaonetsa kale kunena kuti pang'ono pokha kachimanga kamene anadzala munomo zinthu zayenda bwino. Aaa mawu sindikupita nawo aha ndikungofotokoza kunena kuti ayi alimi a dera lino tiyeni pamene zabwera zinthu. pamene ulangizi ukubwera wosiyanasiyana tikhale omasuka a kutenga nawo gawo chifukwa nthawi zambiri maulimi akamabwera asopano amakhala kunena kuti atithandizirenso kuti ndi nyengo imene tikuyendamo tiyendemo bwino kaya tikufuna tikolole tithe kukolola ncholinga choti miyoyo yathu mabanja athu apite patsogolo. Ndi mmenemo ndithu. Ndiyeno tinene kuti mwina akunena kuti yayi maulimi osiyanasiyana akabwera ndithu muzikhala kuti nanunso mwalowa nawo mmenemo. Komano mwinatu kulowa kumeneko sikuti kumangolowanso zinthu zina zilizonse chifukwa ngati timayankhula nawowa ndi a ku unduna ndithu wa zamalimidwe ndiye kuti iwo akavomereza ndiyesakuti zimenezo zidzakuthandizani kwambiri. Ndiye tikupitirirabe kucheza ndi anthu. Panopo tifunika kuti ndithu tione kapena tiyankhulane ndi eni ake a munda umenewu chifukwa mundawu uli ndi mwini ndithu, a Lester Chikumba. Inuyo ndithu atakuuzani kuti iyayi tikufuna kuti mundipatse malo kuti tidzalepo mbewu zosiyanasiyana, inu mwina munamva bwanji m'maganizo mwanu?
Ine nditamva ndinaliko ndi mafunso kuti ndi zoona ndikupatsani munda muphunzitsirepo komano ine mundawu ndimatha kukololapo chakudya chothandizira banja langa ya ndiyeso zidzakhala bwanji mukufuna dipo mukafuna dipo ya ya ndiye anati aa ifeyo tikalima mbewu Eh, mbewuzo tikakolola eh, zizikhala zanu komano cholinga cha ife nchoti tiphunzisirepo ali- alimi aone kuti kodi ulimi wakasakaniza mbewu komanso mitengo mm. ya zipaso komanso yobwezeretsa chonde mnthaka hey. zimayenda bwanji Agudeko chimanga chimenechi ndi chanu changa ndi chanu chimenechi ndithu chonsechi mukupitamo
okay ndithu kodi chikuoneka tu cha mtundu wina wake ndi cha makolo eh eh amene ndi lokolo oh ndi lokolo amene eh iwo kwambiri pa project yawo akulimbikisa mbewu za chilokolo Eya, podziwa kuti za hybrid izi ndizodula mwina alimi ngati akumudzife ya sitingafikire choncho amafuna tizigwiritsa zathu za chilokolo lokolo choncho Eh, Ah, ndiye muli bwino ndithu ndithu.
sichasiya athu apa kwambiri Eh, mwina zasiyana bwanji ndi minda ina sinanga nthawi ina kunali kachi kachilala choncho ya inu munazimvako zimenezo munda mwanumo Ah, kachilalako ndizoona maka kuno ku Mulanje ndithu kasakaza Eya, komano munda unobe umaonetsabe kuti yayi chifukwa cha mazalidwe amenewa amakonowa zimasiyanako. Chimene chinativuta kwambiri tinene kuti ndi mbozi koma nkhani ya kakulidwe ka mbewu zimakula bwino ndi chifukwa choti nthakayi ndi yophimbira, kunaikidwa zigaga za mpunga. Eya. tinaika fertilizer-nso tinayikako ngati mbewu ya fertilizer koma ya eh, koma mbali ina sitinathire mbali ina tinathira komano zimaoneka kuti nchimozimozi ngati konse tathira koma mbali inake sitinathira ya chabwino ndiye mwinatu pali anthu ena ndithu amaganiza chifukwa apapa inuyo mukanatha kukaniza mundawu kuti ayi imeneyo ndi ndi phatso la ine limene ndithu ndi mtengo wa ine Koma munaloleza mwina kuti anthu azilima, inu muwauza chani alimi ena kunjaku? Yayi alimiwo ndialimbikise kuti ngati kwafika ulimi wina wachilendo tiyeni tivomereze cholinga tione kuti kodi pasogolo pake uzatipasa zipaso zotani. Panopa tinganene kuti ulimi uwu ukutipasa zipaso zabwino chifukwa choti tasakaniza mbewu komanso. ah, m- m- mbewu za mitengo mbewu zobwezeretsa chonde minthe- m- mnthaka kusiyana ndi kuti tangoti talima ulimi umodzi let's say chimanga ndiye kuti tikangokolola basi tasiyana nazo mayi Alinafe James Yes.
AJ mwachidule kwa basi so, ulimi wanu atakuuzani kuti ayi tabwerani ndithu tipange ulimi umene wakasakaniza inu mwina munaganiza motani munaulandira bwanji inetu ndinaulandira bwino chifukwa ndimaona kuti ndikapita kumeneko ndikaphunzirako zosiyana chifukwa kwathu kuno kunali ulimi wa lokolo umene timangolima mbewu mwina ziwiri munda ndiye atatiuza kuti munda umodzi ukhoza kulima mbewu 6 7 ndinali ndi chidwi koma ndiyeti ndipite ndikata Mukaona. ndikathamangire kuti ndathamangira tigowa kuti Nkoko, Nkoko. nkoko. Ndimene mwabwera pamunda pano. Ndimene mwandipezera. Eh. Ndithu. Ndi zayenda bwanji miyezi imene yapita? Miyezi imene tuzayenda bwino. Choyamba amene mukuonera mundawu wa sukulu uno anatiuza kuti ulimi umene uli apa ndikusamalira munthu ndi chilengedwe. Ndiye muzingoona kuti nthaka yathu kuti tinaifundira. Titafundira nthaka yathu ndimene mwaona m'munda muli mbewu zosiyanasiyana, muli nthochi, muli nandolo, Muli mbewu ya zipatso komanso muli mbewu ya manyowa imene imabwezeretsa chonde m'nthaka ngati gilisidiya, achinamulinga, achinatangatanga mmene mukuoneramu. Kusonyeza zoti mbewu zimenezitu tikachotsa masamba kubwezera m'mundamu chonde chathu chikutani, chikubwezereseka chifukwa timapulula masambawo ndi kuvinikira chonde kuti nthaka yathu ikhale yovinikirika. Ndiye kuti tikathirira zimatipatsanso mpata wautali. tisanabwerenso kudzathira chifukwa chinyezi chimakhala chilipo pa chambiri pa munda apa ndiye upangiri uli apa eh ndi wa mwana alirenji Mwana alirenji. mwana alirenji Kukolola, kukolola kukolola. kukolola Eh? ndithu aa ndikuti pa nyumba zonse bwinobwino zonse zikutheka Eh. mmene mukuonera aa chabwino ndithu ndiyeno mwina pali alimitu ena amakhala kuti amapanga ujeni mavuvu basi ayi ife zimene zonse tingapange inu muwauza chani alimi anzangatu ndikuyenera kuwauza kuti ukakhala mwana wa sukulu Umafuna ukhale ndi chidwi, uzimvetsera. Mnzako akakhala pa nombala wani, iwenso umafuna nombala wani utani? Uthamangire. Ndiye mwachitsanzo ngati ineyo kunyumba kwanga zimene ndapanga pano kwathunso ndikuzitani? Ndikuzipanga. Ee, kusonyeza zoti ngakhale ana ndikumawaphunzitsa kuti tipange izi, tipange izi. Munda umodzi tikumakolola zokudya zonse za magulu 6 mmene mukuonera pa mundapo. Munda umodzi. Munda umodzi. Ndiye ndikuona ngati pali ulimi wopambana chifukwa apapa sitinaike fetereza wa ku shopu, tira anatiphunzitsanso kupanga kwa bio fertilizer wamadzi yemweyo timagwiritsa ntchito ngati kuphera ngati mbozi yemweyo tagwiritsanso ntchito ngati fertilizer ndiye tikuona ngati kumbali ya ife alimi zikutipepukira chifukwa ku store tikanakagula mtengo wokwera pamene tamene tapanga ife wathu tachepesa budget ndiye koma kukololanso koma bwinobwino. kukololanso bwinobwino munaonanso mphesi umene ukuonekera eh ndi mphesi opambana ndithu opasa chidwi Moti tikamanena kuti sitinaike fertilizer waku shop anthu sakumamveseseka moti ife alimi ambiri a dera lino ali ndi chidwi akunena kuti apatu pali ulimi wopambana moti kusogolo tilandiranso ma membala anyuwani cholinga choti nawonso upangiri uli pano akapange mmabanja awo cholinga mabanja awo akhale otukuka eya onse bo banja kutukuka ndithu chifukwa pakhomo pakakhala chokudya chilichonse chimachita bwino. Oh. Eh, ukapanga business eh. ima ima imakhala ikupita chitsogolo umakhalanso ndi masomphenya koma ngati ukuchotsapo lero 2 kg ma 2 kg business siikhala pukaya eh, eh, eh ndithu titacheza ndi anthu osiyana siyana tabwereranso ndithu ku CADI kuti amenewa aumbere mkota mwina Marcus mungambatire kapena kuti kumalizitsa motani pa zimene ndithu takambirana tsiku la lero kuno ku munda? Yeah, uh, kumaliza ndikufuna kunena okondedwa anthu onse andale anthu a mabungwe osiyanasiyana alimi ang'onoang'ono ndizotheka kugonjetsa kudula kwa zipangizo kusintha kwa nyengo ilipo ilipo ndithu ilipo mu maiko onse mu dziko lapansi ndiye timalimbikitsa anthu onse kusintha kaganizidwe chifukwa chitsanzo ichi tingaonetsetse bwino bwino kuti ndizotheka kupunzira sitinaphunzira zonse Ineyo sindimadziwa zonse koma limodzi pamodzi ti tiphunzira ku kuchotsa ku kugonjetsa kudalira. Zikomo kwambiri. Ayi Marcus mwatero inenso ndakuthokozanitu kwambiri ee ulimi ukuyenda kumeneko zabwino zonse.
Inuyo inunso chimodzimodzi.
Chabwino ndithu timalizenso ndi bwana Mphatso mwina nanunso ndithu mutsendere mawu anu omaliza amene mwina mukanafunanso kunena kwa amalawi komanso mwina alimi amene akuonera Ah, zikomo kwambiri Ah, mawu anga omaliza ngati mlangizi wa zamalimidwe ah, ndikhoza kunena kuti ah, amalawi iyi ndi nthawi imene tikuyenera kuyamba kuyang'ana tsopano za malimidwe amene akha- apereke yankho ku mavuto amene tikukumana nawo tikukamba za mavuto akusintha kwa nyengo zimene ndi chinthu chachikulu chikhu- chimene chakhudza ulimi ku malawi kuno Ndithu tikuona zotsatira zosiyanasiyana. Chaka chomwechi timakamba za ng'amba, mvula yagwa movuta. So iyi ndi njira, njira ya malimidwe imene tikuitchula Syntropic Agroforestry ndi imodzi mwa njira zimene tikulimbikitsa kuti zingakhale yankho pa mavuto amene tikutchulawa. Ndeno nthawi tayesa ndithu kudalira mafetereza osiyanasiyana kwa nthawi yayitali, tayesa kudalira mbewu za hybrids koma tiyeni tiyesenso ulimi umene ukudalira chilengedwe tikumanena kuti tilole kuti chilengedwe chititumikire chokha so ulimi umene tikupanga apa ndi umene tikugwiritsa ntchito malamulo akuchilengedwe kuti chilengedwe chimatumikirana motani so palibe amene amapita ndi fetereza kutchire. Palibe amene amapita ndi mbewu za hybrid kutchire koma kumene kuja zinthu zimamera mwabwino ndi kumakula. Sono titenge malamulo omwe aja ndi kuwabweretsa ku ulimi wathu kuti zimenezi zipereke mayankho osiyanasiyana pa ulimi wathu. Nde ichi tichitenge cha mwayi kuti tikhoza kuyesa ulimi wosiyanasiyana. Ndi m'menemo ndithu kumaliza programu imeneyi imene amatipatsira ndithu ndi a CARD akunena kuti ulimi wosamalira chilengedwe kuti chilengedwe chisamalirenso anthu kuti nachonso chitisamalire ndiye a Churches Action in Relief and Development, CARD, ndi a LUANAR ndi amene amatipatsira programuyi komano thandizo la ndalama ndi lochokera ku Bread for the World. Ine dzina langa ndi Stanley Kadzuwa ndiye Timanena kunena kuti mlandu wa pamunda umakambidwanso pamunda. Ndiye ndiloleni kuti ndilowe m'mundamu kuti ndikabzalenso mbewu zotsatira. Timapita kumunda, timakalima.